abịa m ka mụ na ụnụ kpalịa n'ụbọsị nke tata okwu a si na Igbo ga-adịgide TV wee na wee bịa afa m bụ Ambassador Dr. Chief Tobechukwu Princess ee a na-etu m obele ojemba afụ nwa elote nne echikwazịa m ada Igbo dị ọra mma Igbo ebe ọbụla unu nọ ekene m unu isiokwu m nke taata bụ maka ife na-eme n'anị Igbo ọtụtụ ife na-eme n'anị Igbo dị ntị njọ ọ jọlụrụ arụ sikenarịa nkakwụ m wee na-akpọku ndị gọvanọs anyị n'oke onu n'ụbọsị nke taata wee sị bikonụ anyị na-alarụ ụdị ụra ka onye ka anyị kunienụ n'ụra ị makwa na igbo na-enye nsogbu na mba niile igbo dị ka ndị Israel ọ bụrọ na anyị dị ka Israel anyị bụ Israel n'onwe anyị keezi ka igbo ya-esi wee nọdụ a sị na ndị ntọlị na-abịa atọlị ụmụnne anyị na nke na-emezi kịta nwa ya maazị makwa sọsọ ndị ntọlị ndị fulani ọ dị ka ndị ntọlị ndị ụmụ ndị igbo aka fa dịchakwu ya m wee na-akpọ dịka egwu anụnwa si wee gụ na anyị niile bụ ofu anyị bụ nwanne Anambra steeti Enugu steeti Abia steeti Imo steeti Ebonyi Delta Rivers anyị asị na anyị abụrọ ndị Igbo anyị asị na anyị abụrọ nwanne o doro m anya kịta nụnwa na onye na-achị Ọhaneze bụ onye Rivers wee sị bikonụnụ ayịyọ ka m na-ayọkwanụ ana m ayọ ndị gọvanọs anyị niile a sịkwara igbo sị na a kpachaa n'obi a gaa na mkpuke igbo nwere ego Igbo nwere isi akwụkwọ, Igbo nwere ike. Atụmatụ m na-achọ iwepụta tata bụ bikonu ndị gọvanọs jikọnụ aka ọnụ meenụ mitin, meenụ nzukọ ka anị Igbo anyị ya-esi wee dị na mma. Ka anị Igbo ya-esi dị mma, egwu ekwerọ ọtụtụ ndị mmadụ anatazi maka ife na-eme n'ala Igbo ndị ji ego o nwe ndị ji ego egwu na-atụ mana ọ bụ na anyị ejikọ aka dozie be anyị ndị mmadụ dị etu anyị aga na-anata ụlọ fa ya abịakwanụ bịa mee ife dị egwu bịa lụọ ife na ife a na-akpali anyị na Lagos na-akpali Igbo Igbo lụchachacha ife emebie wee na-asị biko nụnụ gọvanọ Soludo sekretarị m ebe anụnwa ife anyị na-akpọ ya bụ Ada Soludo maka o kwekọtarọ onye ọzọ o kwerọ onye ọzọ na ọ sọsọ gị nwa wee sị biko kunie kpọọnụ mitin ọ bụrọkwa sọsọ ndị gọvanọ na o- na nke na nke ugbu a ọ bụrọzikwa sọsọ gọvanọs nọ akpọ gọvanọs akpọ em, akpọ senators ndị Igbo kpọọ House of Rep members kpọọ commissioners kpọzie chairman ndị local gọọmenti ndị Igbo unu mee ya bụ unu mee nzukọ kpaa ka ana Igbo esi wee dị mma amaghị ihe bụ na a ka nwere oke ọfịa n'ala Igbo o kwesịghịzi ka a sị na e nwere oke ọfịa maka gịnị maka Igbo nwere ego wee na-asị ọfịa anụnwa a na-ekpolu ndị mmadụ ndị a tọọlụ ekpolu fa jee n'ọfịa egbuo anala ego o nwe ndị a nachakwa ego a naa ndị be fa ego a nachakwa fa amagbukwe wee lebe anụ arụ fa ka a na-ele ewu ee wee bọba fa abọ wee sị na ọfịa dị etu anwa ka emechikọlịa ọfịa dị etu anwa anyị chọlụ agrikọlchọ agrikọlchọ ọlụ ọkụkọ unu gbakọ aka ọnụ unu kpọkwanụ ndị igbo ndị igbo a nwere ego kpọọ fa nzukọ kpọọ Arthur Eze fa ee Obi Cubana fa E-Money ha kpọkọ ha niile pariri nne onye ọbụla jee ọ bụrụ na akpọ ndị mitin ndị lokal ee chairman a ndị chairman amali ndị nke fa nwere ego akpọọ ha nzukọ ha bịa nzukọ ị malụ etu ụnụnwa ụmụ nwaanyị si eje ọgọst mitin kpọọnụ ọ bụ na ọktoba mitin ka ya ka ọ ya abụ ọ bụ disemba mitin ka ọ ya abụ ya bụrụ kpọọnụ ha na ihe na-emebi ife na-emebi ọbara wụfugo erigo nne anyị aga m nọkata m fụ ihe na-emenụ ma na soshal midia m jụọ Sodom and Gomorrah o melu etu anụnwa chukwunna wee mebie ya bụ obodo bikonu ayọ ka m na-ayọ ọ bụrụ na ọ katapila ọ bụrụ gịnị ka eji agbali ime ọfịa si gbalikọcha ime ọfịa dị n'ala Igbo ebe a na-edu ndị mmadụ a na-atọrọ ndị mmadụ eji edobe si gbalikọcha nke na enwezina ọfịa amapụtazia akọba ife plantation ebe a akwụ akọba ọkwa mkpụrụ akwụ ka ndị Malaysia bịa weli n'obodo anyị ọkwa ya bụ ife na-enye ve ego na ọ nya bụ ife na-enye ve ego kịta anyị nọdụ na-alarụ ụla nọdụ na-ekwo ụla agbalikọcha ime ọfịa niile anwa weli katapila gbalikọcha ya eke ya ebe a ya akọ rice upland nke a na-akọ n'ala nkịtị n'elu ala nke abụla akwụ a na-eme mmanụ ife niile anụnwa na-agala ọnụ ka anyị mazialị ebe ndị ntọli ya atọli wee jee wee zoo ka anyị mazialị ime ọfịa fa ya aba bikonu igbo mụrụ m ọ bụrọkwa mba ka m na-aba ma anarọ m eti ya ka ọ bụlụ iwu na alo ka m na-eweta maka nwaanyị ka m bụ nne ka m bụ ihe ndị a niile na-agba m anya mmiri ihe na-eme kịta n'ụwa biko nụ ọ bụrụ na unu ga-ekweta n'ihe a m kwuru unu mee ya ọ ga-adịkwa mma ọ ga-adịkwa mma ka a kpaa alo ee na ife na-emebizi n'ala Igbo o nwee ndị nche na-akwụrọ n'eziokwu akwụsị ha e nwee ndị nche a na-akwụ ha ụgwọ onye ọbụna i tinyere n'ọrụ ị na-akwụ ụgwọ ọ ga-alụrụ gị ya bụ ife ka i si wee chọọ ọ nya bụ ihe m na-ayọ enwere ebube agụ enwere nke a enwere nke a abịakọ ọnụ abụla ofu alo abụla ofu enye ve ngwa ọgụ fa ya-eji wee nụsa ndị a maka ndị a na-akpa mkpamkpa anụnwa nwere ezigbote ngwa ọgụ egbe ve abụrọ egbe ụmụazị egbe ha na-ebu bụ nnekwu egbe ka ha na-ebu m asị biko nụ ka a kpaa alo ka igbo ya-esi wee dị mma ana m ekpekwana ekpere sị ebe ọbụla onye igbo nọ na ọ ga-adịlị ya na mma n'igbo dịkwanụ ka aloe vera o nwere ebe ị kụlụ aloe vera ọ dị ebu ị kọ ya n'ime ụlọ ọ ya-ebu ị kọ ya na mbala ọ ya-ebu ebe ọbụla ị kụlụ ọ na-ebu ebe ọbụla onye igbo nọ ihe ọbụla o metụla aka na-agalị ya m wee sị na igbo ya ya adịkwa ka echi na echi adị agwụ agwụ n'otu a- otu aka ahụ wee na-ajụ nne na nna ebe ka ụmụ unu nọ unu amakwala ife a na-eme jụkwanụ ese maka ihe na-eme kịta na ụwa karịzịla akarị jụọnụ ese kpọọnụ ajọ ife nne na nna kpọọnụ ajọ ife ajọ ife e nwee ife ụmụ unu na-eme na adịrọ mma kwuo unu baalụ fa mba "Mm, nwa m imene nke a na ọ dịrọ mma Ee? ọ bụnụ ka ọ ra m n'ọnụ tata igbo ekene m unu m wee na-asị na gị- na igbo gịnị gịnị igbo ya-adịgide o ise